Assalamu alaikum. Maliyɛnw cɛ n'a muso denmisɛn a maakɔrɔba a bɛɛ ni ɲantuma ah, d'accord donc kibaruya fila fila de tun bɛ n da bi ka bɔ k'a lase ka partager ni n balima maliyɛnw ni ɲɔgɔn cɛ kibaruya minnu don a chauffélen don réseaux sociaux sanfɛ nin tile filanin in na nkamakamakama concernant mali danbe ko n'i y'a faamu bala mali ko kuma yɛrɛ tɛ fɔla bilen mali jɔli ko kuma ne bolo an ka kuma centré o de kan kosɛbɛ mali in bɛ jɔ cogo di le mali nous sommes 18 millions d'habitants o y'an ka estimation ye dɛ sinon a ka ca n'o ye An maliyɛnw an kɔnɔna fililen don an sɛgɛnnen don an sɛgɛnnen don an bɛ solution ɲinina an ka problème na an bɛ solution ɲinina an ka problème na ayiwa mɔgɔ dɔw de bɛ yen masa min ye ala ye ko f'u ka an bila ɲɔgɔn na ko f'u ka an désorienter ka bɔ an ka sɔbɛ kan an ka sɔbɛ ye jumɛn ye mali in jɔli ko kuma Ɛɛ a tɛ sabali a ye sabali ni mɔgɔ minnu filɛ nin ye ɛɛ ni bi n'u ko ko mali danbe mali danbe anw bɛ ɲani min na mali in kɔnɔ ani mali kɔ kan mali danbe n'aw ko ko aw ye mali danbe fɔlaw ye Ɛɛ nin de ye mali danbe ye yan mali danbe ko kuma fɔlaw ne tɛna mɔgɔ ta tɔgɔ ma dɛ parce que ne t'a fɛ ka n yɛrɛ hasarder ka n bila o sira o kan quoi parce que vraiment a y'a lajɛ quoi a y'a lajɛ nɛni tɛ quoi nɛni kun tɛ nɛni kun tɛ mais maliyɛnw degun min bɛ maliyɛnw kan mali kɔnɔ ka taa mali kɔ kan diɲɛ diɲɛ ɲɛ fɛ hali n'i taara sankolo la bi i bɛ taa maliyɛn dɔ sɔrɔ yen ala ni ɲani y'a gɛn ka bɔ a fadugu la k'a yɛrɛ ɲini a yɛrɛ ɲinibagatɔ an bɛ diɲɛ fan bɛɛ diɲɛ fan bɛɛ hali n'i taara mafugu bɛ maliyɛnw bɛ yen hali n'i taara Honolulu maliyɛnw bɛ yen hali ni n m'a dɔn c'est-à-dire nin ye hɛrɛ ye wa et puis an mana kuma ne ma min faamu réseaux sociaux sanfɛ ni ne y'an ka fierté fana ye k'a fɔ ko j'ai le passeport euh, de tel pays ou de tel pays ayiwa n'a ko k'a bɛ danbeko kuma fɔ o a ko cɛ dɔ bɛ yen ɛɛ n m'a dɔn comme ale kunnajara parce que nin de ye kunnadiya ye alors que nin de ye kunnagoya au contraire ale kunnajara ale ye américain passeport sɔrɔ alors que kunnagoya tɛ tɛmɛ a kan k'i ban i yɛrɛ ka dugu la fɔlɔ k'i n'i balan waliduguw la ka tila k'a fɔ k'i bɛ ka fierté kɛ ni o ye ko e ye yenka ye américain ye soi disant américain ɛɛ jɛgɛ mɛnna ji la yiri mɛnna ji la cogo o cogo a tɛ kɛ banba ye dɛ i bɛ sa de u b'a don i tulo la i ka d'origine i bɔra yɔrɔ min na mɔgɔw b'o de kɛlɛ la mɔgɔw b'o de kɛlɛ la an fana ka fierté ye min ye o y'an ka mali in de ye an ka passeport ka respecter an yɛrɛ ka respecter kɔ kan a n'an fɛ yen yɛrɛ ɛ danbe kɛlɛ bɛ tɛmɛ o kan wa mais aw de bɛna wuli k'aw bɛ leçon di anw maliyɛnw ma ko mali danbe an ka ɲɔgɔn faamuya fɔlɔ dɛ Parce que ne ma min faamuya ya kuma peut-être kumaw fɔcogo bɔlen don mais n t'a dɔn ni an kan bɛ kelen ma quoi parce que y'a le mali y'a le mawi y'a le malawi donc danbe ko kuma min bɛ ka fɔla nin ye tan Est-ce que par hasard a bɛ k'o Mawi de danbeko kuma don wa ou bien Malawi de danbeko kuma don parce que Mali ne bɛ Mali min dɔn ko danbeko kuma danbe yɛrɛ ye mun ye fɔlɔ ni danbe fɔbaga bɔra aw de la ka na Mali danbe fɔ maliyɛnw ye aa ce qui veut dire que Mali binniko kuma yɛrɛ tɛ fɔ a la bilen hein c'est très très très sérieux très très très très sérieux a y'a kɛ ala kama a kana a kana an birilen ɲɔni an degunnen don an dusu kasilen don an b'an ka maliko kɛlɛ an bɛ fɛ k'an ka mali ka redresser an ka se ka an bisimila an yɛrɛ fɛ yen mɔgɔ wɛrɛ tɛ bilen dɛ mais an yɛrɛ de b'an yɛrɛ ɲinina sisan an ka danbe ka segin an ma an b'o de kɛlɛ la CDR b'o de kɛlɛ la Malien fɛn fɛn b'a yɛrɛ kalama Malien bɛɛ lajɛlen bɛ nin de kɛlɛ la aw de bɛna wuli tilegan dere fɛ ko mali danbe Quand même an ka ɲɔgɔn bonya sa a kana ko a kana an birilen ɲɔni sa an kan ka k'an ka débat concentrer mali jɔli ko kuma de kan an kan ka k'an ka kɛlɛ an ka kɛlɛ bɛ yɔrɔ min na bibi bi bi na a dun tɛ dabila dɛ kɛlɛ yɛrɛ tɛ ko k'a dabila dɛ jogo jugu min bɛ sen na ko k'a dabila CDR CDR de France aw ɲɛ b'a la aw fana a ye hakili sɔrɔ ten a k'a dɔn k'a fɔ ko cɛ bɛ kɛlɛ min na A ye a lajɛ ni hakili ye k'a fɔ ko CDR bɛ diɲɛ fan bɛɛ CDR ka kɛlɛ ye de danbe ko kuma bɛ ka bɔ mɔgɔ kelen min da association kelen min da an bɛ min dɔn n'an bɛɛ tugulen don a kɔ an bɛɛ bɛ yiri kelen in de la ne tɛ CDR la dɛ mais an bɛ CDR kɔ mun na parce que danbeko kuma n'a bɛ bɔla mɔgɔ da bi Mali surtout le Mali n ma Malawi fɔ dɛ n ma Malawi fɔ parce que peut-être eh, ni minnu bɛ danbeko kuma in na nin ye tan olu de ka n t'a dɔn min don mais a y'u ɲininka kosɛbɛ mɔgɔ min bɛ danbe ko kuma kɛlɛ la bi mɔgɔ min bɛ danbe fɔli la bi cɛ tɛ muso tɛ cdr rasta n'a ka mɔgɔw de don rasta de don je veux dire parce que n'a fɔra ko Ras Bath Ras Bath bi bi in na a ma c'est à dire a bɛ kuma min b'a da kuma min b'a da ni danbe ko kuma don depuis a ye kɛlɛ daminɛ don min na fo ka na se bi ma ale de bɛ danbe kɛlɛli la k'a fɔ ko bɛɛ k'i pilasi dɔn n'i ye hɔrɔn ye n'i ye maa ladiri ye nin ka nin kan ka kɛ nin cogo in de la nin kan ka kɛ nin cogo in de la ka mɔgɔw ni ale de bɛ ka mɔgɔw bilasira ni hakili ye min bɛ se ka mɔgɔw nafa tagalen ɲɛfɛ sinon dɔ kɛra mali ko in na ten sa dɛ bi ko ma dugujɛ dɛ ninnu mɔgɔkɔrɔbaw n'a soi-disant n'a bɛ k'a fɔla ko mɔgɔkɔrɔbaw mɔgɔkɔrɔbaw don an ka bonya b'u yɔrɔ la fo dayimu kayimu mais min ye jama ta ye k'i ka jama ta basi b'o de fɔ ko ka jama ta jama niyɔrɔ ko k'a yɛrɛgɛ de k'a di u tigiw ma a kan ka di min ma o kɛlɛkunma yɔrɔ bɛ min aw bɛ fɛ ka cɛ pourquoi aw bɛ fɛ ka cɛ ɲini ko fo k'a lebu de mun na Rasibati tɛ sara la mali gouvernement fɛ en ce qui, qui nous concerne a tɛ sara la mali gouvernement fɛ ka mɔgɔw la sensibiliser nin ko in na a bɛ k'a kɛla n'a ŋaniya de ni mɔgɔ ye wari ci a ma ko a k'a yɛrɛ dɛmɛ ni nin baara in na ne k'o basima yɔrɔ bɛ min mɔgɔw cotisera o bɛɛ b'a dɔn ko baara jɔlen t'a bolo ni mɔgɔ min ye ɛɛ a tɔgɔ ni mɔgɔ min ye wari ci a ma ou bien ni association min ye a ka association ye wari fara ɲɔgɔn kan k'a k'a ka hajuw kɛ n'a ye o basima yɔrɔ bɛ min ni problème kelen de bɛ ɛɛ hayidara da la ansardin groupe mun de bɛ yen o ma min kɛ hayidara ye ni jama wulila bi k'a fɔ ko o tuma ko hayidara k'i b'a la wa k'o tuma ko hayidara ni hɛrɛ man kan wa donc a fana ka cdr a n'a ka mɔgɔw de don u bɛ k'u ka cotisation kɛ ni wari in kan ka kɛ cogo min na o y'u ni ɲɔgɔn cɛ de o tɛ mali gouvernement ko ye o tɛ mali mali mɔgɔ ka problème ye o y'u yɛrɛ dama de ni ɲɔgɔn cɛ ye mais nous on parle du gouvernement du gouvernement du mali u bɛ k'an ta tiɲɛ de u bɛ k'an faga de rasibati b'o de kɛlɛ la ale de bɛ ka kɛ sababu ye maliyɛnw ka bɔ kalama maliyɛnw ka éveiller maliyɛnw k'a dɔn k'a fɔ min bɛ sen na ɛ mais n'aw ko ko mali danbe ko mali danbe n'aw bɔra kuma foyi de tɛ aw da kuma foyi de tɛ aw da Ras Bath y'a don tan Ras Bath y'a bɔ tan mais minnu yɛrɛ saralen don k'a bila ka mali yɛrɛ lakana ka mali yɛrɛ minnu saralen don a kama qui sont payés eux-mêmes dans soixante-quinze millions par mois aw tile kelen da kelen a ye hakɛ to aw tile kelen da kelen a ma deli ka bɔ k'a fɔ k'a b'o mɔgɔw critiquer dans un pays pauvre comme le Mali an ka an ka gouvernement budget lajɛ un président qui se permet k'i bila nin sawura fasugu la dans un pays mɔgɔw bɛ ka ji minta ɲuman dans la capitale an kana kuma buruso yɛrɛ kan fɔlɔ dɛ dans la capitale mɔgɔw bɛ ji minta ɲuman ɲinina k'a min kɛnɛ de bɛ ka sigi o kan 21e siècle ko ji sera nin quartier in na o bɛ taa dɔn kɛ o o ko kunna ko ko parce que ko ji dɔrɔn de sera a yɔrɔ la ɛ masa aramani a ye sabali sa kana a bolo don an jeli an jeli an jeli tolilen na Mali in kɔrɔ an kɛrɛfɛ dugu en Côte d'Ivoire tout près y a trois millions de Maliens en Côte d'Ivoire ni hɛrɛ Sénégal t'o la a yɛrɛkɛ diɲɛ fɛ ten ka taa kana se Amérique ni Faransiw ni kiti karatata kiti karatataw ma Ah! Mali danbe ne bɛ min fɔ aw ye a ye segin aw kɔ a ye aw ka kɛlɛbolo ye a y'a changer aw tun bɛ waati sera in de la a ye segin aw ka taa parce que m'a dɔn n'aw aw maliyɛnw b'aw bolo da min de ma eh, da min de kan quoi parce que ne m'a faamuya ne m'a faamuya k'a fɔ ko Mali danbe ko kuma bɛ se ka bɔ aw de da tu es américain, tu es français, tu es ceci ou cela. On s'en fout. O y'i ka ko de y'i bolo yen kɛ. N'o de y'i ka fierté ye, o ta. Mais an ko de ko Mali, an ka danbe ka segin an ma. An bɛ fɛ k'an yɛrɛ disi gosi, an fana tɛ jɔnko a la. maa ko ko baara tɛ mɔgɔ si la wa aw wa ko ninnu de bɛ cɛkɔrɔba nɛni na dɛ ninnu bɛ don aw la k'aw yɛrɛ bɛ ka bɔ ka cɛkɔrɔbaw nɛni ni minnu eh, min bɛrɛma ta ni nɛnini ye min ye a b'o da o kan ye après a bɛ sɔrɔ k'aw jɔ ko ninnu de bɛ ka mɔgɔw nɛni ni danbeko kuma bɛ yen rasta bɛ danbeko kuma depuis an y'a dɔn don min na fo ka na se bi ma a tɛ foyi kɛlɛ la ni mali ne bɛ mali min dɔn a tɛ foyi kɛlɛ la n' o de kɛlɛ tɛ n y'o de fɔ n tɛ CDR ye mais min ye min ye o y'o ye quoi Ni cɛ b'a ka kɛlɛ la an bɛɛ bɛ nin kɛlɛ kelen in de la a nɔfɛ an tɛ CDR la mais an bɛɛ bɛ yiri kelen in de la an bɛɛ fɛ kulunkɔnɔmɔgɔw an bɛɛ ka dugawu de an bɛɛ ka se ba in kɔfɛ donc an ka sabali n'i dun ko maliyɛnw ma bi bi in na k'an ka sabali o de bɛ dɔ fara a ka ko kan

karisa ye nin de ye karisa bɛ tan de karisa bɛ tan de ne tɛ fɛ ka tɔgɔfɔli kɛ dɛ n tɛ fɛ ka n yɛrɛ bila o lancée o la quoi parce que nin tɛ mali ko kɛlɛ ye ne bolo quoi an bɛ mali kɛlɛ de la gouvernement ka sonyali dabila gouvernement les membres du gouvernement que ça soit cɛkɔrɔba o que ça soit jeune o que ça soit cɛ o que ça soit muso o sonyali de ka dabila sonyali ka dɔ kɛra o la sa dɔ kɛra o la su don o don don o don an ka mali mali gouvernement de bɛ fan dɔ fɛ diɲɛ fan dɔ fɛ saraka minɛ la o wari o bɛ d'u ma o bɛ na tugun olu bɛ tila tugun ka ee cɛ cɛ maliyɛnw a y'a jɔ an ka dɔ fɔ an ka gouvernement in ma a y'a jɔ an ka se ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka ɲɔgɔn bila faso jɔliko sira kan ni nin manamana kɛlɛ nin ye réseaux sociaux sanfɛ dɛ nin ye n ka vocal dɛ nin y'a don ta dɛ hey a y'a jɔ an ka kelen fɔ aw ye cɛ an tɛ kira ɲini na ko ka na mali jɔ koyi an tɛ ka kira ɲini ko ka na mali jɔ an bɛɛ adamaden de bɛɛ bɛ fili bɛɛ bɛ fili ka da i kɔnɔko de fana kan rasta ye nin kɛ tan dɛ karisa ye nin don tan dɛ jɛnɛ ye nin fɔ tan dɛ pɛlɛya ye nin kɛ tan dɛ mais alors u olu saralen tɛ foyi kama olu bɛ ka mali jɔliko kuma de fɔ o tuma 18 millions eh, de la population malienne o tuma an tɛ tiɲɛ an t'an an numan n'an kinibolo dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na wa ala kosɔn sa cɛ a ye sabali a kana mɔgɔ birilen ɲɔni a kana mɔgɔ déséquilibré ka bɔ u ka u ka vision u ka vision ye min ye a kana mɔgɔw labɔ a kan aw ka dɔrɔmɛ kelen kelen aw ka dɔrɔmɛ waa bi naani aw ka miliyɔn aw yɛrɛ damani dɔrɔn a y'a lajɛ population malienne kɛrɛfɛ an ka to faden sagoya la ten ɲɔgɔn nɔfɛ ten k'a di yan dɔrɔn karisa hɔn karisa hɔn ani mɔgɔw b'o kɛlɛ la don o don de aw bɛ parti jɔ créer la nin don tan dɛ nin bɔ tan dɛ ɛ kabina maliyɛnw kɛ ma dɔ fɛn fasugu min ye ni mali binna ka se nin niveau de ma ko fo ka na se ko ka na danbeko kuma bɔ aw da aa o tuma an ka taa ɲɔgɔn an ka ɲɔgɔn ɲininka maliko in na dɛ an bɛɛ ka taga dɛ bɛɛ ka taa parce que o ye maliko bannen de ye bɔgɔbɔgɔ si c'est le mali hein ni ma ma mawi fɔ dɛ ma malawi fana fɔ n'a y'a sɔrɔ n'an kan bɛ mali kelen de ma ni ni danbe ko kuma bɔra aw de da c'est très grave donc an ka kɔntine n'an ka mali jɔliko kuma in de ye critique in c'est jagoya de bɛ jagoya de don critique in bɛ kɛ a ye diɲɛ diɲɛ duguw ta k'a lajɛ kɛ tubabuw bɛ hɛrɛ da u ka tubabu u ka faamaw kan occident occident euh, euh, toute l'europe u bɛ hɛrɛ da u ka u ka faamaw kan ni cɛkɔrɔba ko kuma ou bien ko diinɛ mɔgɔw ou bien kana musalaki et puis diinɛ mɔgɔw n bɛ segin ka na o ma tugun n b'a fɔ n tɛ sɛgɛn a fɔli la IBK i ye diinɛ mɔgɔw ka ko min nadon mali gouvernement kɔnɔna la k'i k'i jija yani i ka taa i k'a bɔ yen k'i k'a bɔ yen diinɛ mɔgɔw aw kana don politigi la aw kana don politigi la fɛn bɛɛ bɛ politigi kɔnɔ fo danbe danbe tɛ politigi kɔnɔ danbe bɛ diinɛ de kɔnɔ diinɛmɔgɔw an mago b'aw la sira minnu kan o siraw bɛ yen dugutigilakaw an mago b'aw la sira minnu kan o siraw bɛ yen ɲɛmɔgɔ fan o fan c'est à dire aw bɛ organisation fɛn o fɛn na bɛɛ n'i jɔyɔrɔ de don fasoko la mali ma an ma silamɛya in faamuya an ma diinɛ in faamuya nin y'a ye dɔrɔn nin bɛ karamɔgɔ kunda de fɔlɔ n'a fɔra don o don ko k'a lase gouvernement yɛrɛ kunda ko ka décision ta ko silamɛw da ni chrétienw ni diinɛmɔgɔw da don o la o tɛ o alahu akubar wala kuwati a bɛ bɔ dɔ la kama bɛɛ diinɛmɔgɔw an n'aw plasi de don a ye to aw ka plasi la an b'aw sɔrɔ yen politikimɔgɔw b'aw sɔrɔ yen encore une fois danbe tɛ politiki kɔnɔ politiki politiki a bɛɛ b'a kɔnɔ politiki de bɛ jama bɛɛ fara ɲɔgɔn kan wa a bɛɛ n'a ka baara de don mais dina ye kelen de ye dina bɛɛ ko ala kelen de i bɛ seli n'i bɛ min kɛ ka ala ɲini i b'o de ɲini ka ala ɲini mais politiki i bɛ bɔ ni sira bɛɛ pour que ka se ka i ka laɲini sɔrɔ donc a ye sabali Karamɔgɔ Ayidara encore une fois ɛɛ eh, cɛ dɔ b'i nɔfɛ yen ko n m'a dɔn a n'a kunkolo ye ko i ko ncɔgɔn ko zigi ko zigiri solo n'i ma n'i ma nin cɛ in bɔ i nɔfɛ a bɛn'i da don kuma la Ansaridini mɔgɔw a ye kangari da solo in ye k'a ka eh, eh, eh, cɛya ka zigiri da ye mais k'a kana il faut pas mélanger les pédales a ye min kɛ a b'a dɔn a ye min kɛ a b'a dɔn ne t'a dɔn personnellement n t'a ɲini k'a dɔn mais an bɛ jamana jɔ ko kuma de la n'i y'i bila an ɲɛ an bɛ min b'an bolo k'a f'i ye an b'a fɔ an bɛ taa dans le respect an t'i nɛni ko kuma t'a la non an tɛ fɛ fo ka diɲɛ ban ala kana an kɛ nɛnikɛla ye mais n'an hakilinataw tɛ kelen a ka kan k'a fɔ ɲɔgɔn ma an k'a fɔ ɲɔgɔn ye hakili de bɛ an bɛɛ lajɛlen na o de y'an ni baganw bɔ ɲɔgɔn na ni kuma fɔra i k'a lajɛ ni hakili ye i bɛ faamuyali sɔrɔ a la ka taa sens min fɛ i k'a lajɛ parce que bɛɛ dan ye bɛɛ se y'i ka boli de ye i bɛ se boli min na i b'o de kɛ mais dɔ fana e b'a bila yɔrɔ min na dɔ b'a ta yen ka continuer jamanajɔ o de ye donc diinɛ ɲɛmɔgɔw ala ni ala kira kama a ye to aw ka misiri kɔnɔ a ye to aw ka egiliziw kɔnɔ a ye to aw ka a bɛ diinɛ fɛn fɛn na a ye to o kadara o kɔnɔna la an b'aw sɔrɔ yen an b'aw sɔrɔ yen n'a ɲagamina aw de y'a ɲɛnabɔbagaw ye k'a tɛ tigɛ a tɛ tugu aw de a bɛ laban aw de ma cɛkɔrɔbaya b'o yɔrɔw de kɔnɔ danbe b'o yɔrɔw de kɔnɔ ladiriya b'o yɔrɔw de kɔnɔ mais an kan'a fɔ k'an bɛna kow ɲagami ɲɔgɔn na parce que bi bi in na mali la foyi de ɲɛnabɔlen tɛ foyi n y'o de fɔ n ko hali n'i bɛ fugariya kɛ a kɛ ka ɲɛ pour que ka se ka tɔnɔ sɔrɔ i bɛ ko o ko kɛ diɲɛ kɔnɔ a kɛ ka ɲɛ walayi i bɛ nafa sɔrɔ a la mais k'an ta kɛ n bɛ fɛ ka don n tɛ fɛ ka don n bɛ nin na n tɛ nin na n bɛ kɛrɛfɛ dɛndɛn na wa kɔnɔ wa a bɛ bɛɛ kɔnɔ ko ale de ka kegun ni bɛɛ ye c'est ça le malien la définition même du mali du malien a filɛ nin ye an bɛ aventure in de la nin ye tan on se connaît an bɛ ɲɔgɔn dɔn donc diinɛmɔgɔw n bɛ min fɔ aw ye encore une fois Dina dina a ye dina to a dan ma mali in kɔnɔ surtout nin wagati in na surtout nin wagati in na politikimɔgɔw anw kan bɛ aw de ma parce que ni mɔgɔ o mɔgɔ e nana e de y'a accepter mɔgɔ m'i jagoya dɛ e de y'a accepter ka na i bɛ fɛ ka don politiki la est ce que i y'a faamu i bɛ sɔn jama ka kumakan de ma jama ye min fɔ jama ka critique critique ye ne ye mɔgɔ kunnandi ye o de kan k'e ka bila o de kan k'e bilasira n'i nana jama ka ko de la i sigi ni jama ka kuma ye an b'a f'i ye an b'a f'i ma wa hali minnu tɛ ninnu ye hali minnu tɛ ninnu ye IBK ka ko yɛrɛ kɔni o da yɛrɛ tɛ mɔgɔ kuma la o IBK a échoué il a échoué eh, IBK fɔra dɔw kɔ dɔ bɛna fɔ IBK kɔ mais IBK ka échoueli fɔli kɔrɔ tɛ que c'est la fin du monde non a ye min fɔ an bɛɛ ɲɛna anw minnu bɛ tunga fɛ nin ye tan est ce que aw ni ala ni kira cɛ e aw minnu b'a la ko passeport b'aw bolo nin dugu wɛrɛ ninnu na yen n'aw taara mali ambassade la a ye taa mali ambassade la n'a y'a sɔrɔ ni cɛ in sigi kan cɛkɔrɔba in sigi kan a ye hakɛ to parce que kuma ka gɛlɛn ni n ko ko cɛ in a kana miiri dɔw ɲɛna ko n y'a dɔgɔya de dɔgɔyama tɛ a ka yafa n ma ni dɔgɔyama don mais cɛkɔrɔba in sigi kan a ye mun fɔ an ye a ko ko n'a sigira ko ni mɔgɔ o mɔgɔ ambassade o ambassade m'a ka baara kɛ a b'i relever fo ka na se bi ma tunkaranke jumɛn ka problème jumɛn ɲɛnabɔra an kana maliko kuma yɛrɛ fɔ sa mais an k'a daminɛ n'o ye fɔlɔ anw minnu bɛ extérieur la halisa k'o tɛ fɔ k'o man kan ka fɔ ayi IBK hali n'i ye dugu bɛɛ kɛ goudron ye bibi in na hali n'i ye dugu bɛɛ kɛ ji ni kuran ni fɛn bibi in na nin de ye wuli tuma ye k'o kɛ wa élection ɲɛkɔrɔla la tuguni nin de ye wuli tuma ye k'o kɛ dugu ye wagati de b'a la donc halisa an bɛ nin système kelen in de kɔnɔna la donc ni nin wagati in sera dɔrɔn kunfinw ni eh, baganw de don donc i bɛ nin geste in kɛ dɔrɔn ils oublient u kɛlen ko ɲinɛw non e tile bɛnna wagati min ma n'a y'a sɔrɔ ni mali ni gouvernement ni baara tun bɛ aw bolo ni ni ala ni kira ni ni ala de cɛ n'a y'a sɔrɔ ni aw tun décidelen don ko ka a bɛ fɛ ka faso in dɛmɛ ni faso in sigira ni gouvernement in sigira fo bi a y'a mɛn ninnu jɔn da k'a fɔ ko an ka dɔ tigɛ ka bɔ an sara la le pays est en guerre an ka dɔ bɔ an sara la an ka se ka nin di militaires ma u k'u dɛmɛ n'a ye les 36 ministres De b'a sigira fo kana na se bi ma tanranka mini ka na se an bɛ fo transi san ni minnu bɛ kuluba ye a bɛ ka de mini ala de b'u da dɔn a ye jɔn ye gma k'a daminɛ i bɛ k'a yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ la p perez larepibi ko n bɛ dɔbɔ ka bijɛ la n bɛ dɔbɔ ka sara la ni mali jɔli ko kuma tun b'u kɔnɔ

six mois pour que ka se ka ni o wari o min bɛ sɔrɔ ka ka ka continuer ka collecte kɛ anw tungarankɛw an ye wari bila ka taa mali in kɔnɔ yen guerre in daminɛlen an ye wariw bila ka taa eh, eh, sɔrɔsiw k'u yɛrɛ dɛmɛ an ka association mais mali yɛrɛ gouvernement kɔnɔna la mali yɛrɛ kɔnɔna la m'a mɛn m'a ye k'a fɔ ko gouvernement ye nin sacrifice kɛ ko k'a fɔ ko olu yɛrɛ individuellement pour que ka mɔgɔw la motiver u nɔfɛ jamais i t'a mɛn i t'a ye fo ka diɲɛ ban au contraire dɔ de bɛ ka fara u ka dunta kan dɔ de bɛ ka fara u ka budgetw kan ɛ mɔgɔw bɛ k'o de kuma fɔ ko cɛkɔrɔba jumɛn nɛnina yan sa hali ne ye cɛkɔrɔbaw ne ye nɛnina est ce que e b'a dɔn e ni ala ni kira cɛ i ye ɲuman kɛ wa ko danbe ko kuma cɛkɔrɔba ni cɛkɔrɔba ni suɲɛni danbe ko kuma bɛ fɔ o yɔrɔw la danbe ko kuma bɛ fɔ o yɔrɔw la ko cɛkɔrɔba ye suɲɛni kɛ

Diɲɛ wulila k'a turu a kun kan a ma bɛn u y'o bila réseaux sociaux sanfɛ fan bɛɛ fɛ o ma bɛn bon mali cɛkɔrɔbaw kelenw olu bɛ ka o kelenw de kɛ jama fana na les 18 millions d'habitants mentalement physiquement u bɛ ka baaraw u bɛ ka baaraw de daraki ka bɔ population bolo u bɛ ka suɲɛni min kɛ nin ta ka jugu ni ninnu ye bingani min kɛ ɛɛ eh, ɛɛ eh, eh. ninnu ye bingani min kɛ a tɔgɔ a y'a hakɛ to dɔ de bɛ ka n wele quoi han ninnu ye bingani min kɛ maliyɛnw kan les 18 millions d'habitants o ka o jugu o ka jugu ni u ye u ye denni min violer euh, euh, euh, publiquement a a bɛɛ kelen a bɛɛ kelen dɔ de kɛcogo ma waleya ka jugu ni dɔ ta ye parce que i bɛ dɔ ta ye fi, fi, euh, de vue physiquement mais ninnu bɛ ka sonyani min kɛ ka jama faga ɲɔgɔn fɛ ka jama halaki ka jama ta tiɲɛ ɛ mɔgɔw b'o de kɛlɛ la aw bɛna aw jɔ an ma ko danbe ko kuma mais c'est de la foutaise ça ni ni non tulonkɛ de don wa ou bien ne m'a dɔn ou bien sɔbɛ de don wa ne m'a dɔn je n'ai rien compris d'accord donc vraiment n tun tɛ fɛ ka video in janya bi mais dɔ kɛra ten a bɛ hakɛ to n ma n tɛ fɛ ka don mɔgɔ gasi la n bɛ fɛ ka n hakilinata de fɔ maliko in na mais mali in bɛ jɔ ni ala ni kira sɔnna a ma mali in bɛ jɔ siraba in bɛ bɔ sa mais c'est chaud u ka bɔ an ni eh, an ka objectif cɛ rasta i bɛ kɛlɛ min na an bɛɛ bɛɛ an bɛɛ y'a kɔ kelen jɛgɛ de ye On va continuer à lutter. Nin ko in na i bɛ dɛmɛ sira o sira fɛ on est là k'i dɛmɛ kumakan min b'i da parce que kumakan min b'i da batara kumakanw tɛ dɛ i y'a bɛɛ de fɔ i y'a kuma tɛ yen i ma min fɔ sisan a tɔ tora k'a lawaleya de donc n'i bɛ eh, eh, lawaleyali in de ɲɛɲini na ala k'i dɛmɛ a la ala k'i dɛmɛ a la tɔgɔɲini ni kiritikarata a ka bɔ min ka bɔ min donc mali in jɔli ko kuma n'a bɛ bɔ min da ni ŋaniya b'i da k'a fɔ min bɛ jamana in bilasira ala k'an dɛmɛ a sira kan halisa yarabi d'accord donc assalamu alaikum an na ɲɔgɔn sɔrɔ la siɲɛ wɛrɛ allez merci